OK, haló Leute, Dia daoibh a chairde. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus go bhfuil gach duine slán sábháilte agus cinnte go bhfuil sibh ag leanúint na treoracha atá faighte againn ón HSE agus ón Rialtas agus go bhfuil gach duine díobh ag fanacht taobh istigh agus ag déanamh bhur ndícheall chun tacaíocht a thabhairt do chuile duine sa theach leat. So, inniu tá muid ag déanamh rud éigin go han-éasca agus go sciopthaí i ndáiríre. Beidh muid ag leanúint ar aghaidh leis an scrúdú ó 2015 agus beidh muid ag déanamh píosa ón litir. So, mar sin, feicfidh sibh, chuir mé pictiúr den litir isteach anseo le ceist a haon, dó agus a trí.

bhfaighidh sibhse cóip dos na freagraí atá scríofa agaibh agus ansin nuair a seolaim an ceartúchán abhaile chugaibh beidh a fhios agaibh cad a bhí ceart agus cad a bhí mícheart in ionad just an ceartúchán a fháil gan aon chomhthéacs. So, le sin ráite, le bhur dtoil, ná scríobh aon rud nó má tá tú ag scríobh é caithfidh tú é a chlóbhualadh ina dhiaidh sin. ach ná seol aon ghrianghraif ná aon rud chugam, caithfidh sibh é a chlóbhualadh isteach anseo ionas gur féidir liom iad a cheartú ar an ríomhaire. Now, muna bhfuil an Microsoft Form ag oscailt ar an OneNote cosúil le seo, féach, aon áit a deireann sé Microsoft Form, just brú air sin, agus ansin osclóidh sé isteach sa browser atá agatsa. So má tá tú ar an iPad, osclóidh sé i Safari, má tá tú ar an ríomhaire, osclóidh sé ar pé browser atá in úsáid agat ar an ríomhaire. Ach sin an bealach tríd, muna bhfuil sé ag obair mar seo, nó muna féidir leat é a chlóbhualadh isteach anseo ar an iPad. So ansin líon isteach é, brú ar submit. So le sin ráite, arís, chuir mé an nasc isteach. D'éinne atá ag iarraidh an nasc, tá sé isteach ansin. Chuir mé cóip de sin agus tá na ceisteanna ar fad anseo freisin, so tá cúpla bealaí gur féidir libh teacht ar an litir. Le bhur dtoil, ná bainigí úsáid as Google Translate nó aon rud cosúil leis, le bhur dtoil. Ní bheidh Google Translate nó Babelfish nó. mórán rud mar sin ar fáil daoibh sa scrúdú agus mar sin caithfidh sibh bheith cleachtaithe ag déanamh an obair gan an cabhair sin. So b'fhearr liom dá mba rud é go raibh sé ina phraiseach agus go raibh tú ag foghlaim as in ionad ag cur rud éigin isteach i Google Translate agus ansin gan aon foghlaim déanta agaibh. So, just le rá libh, nuair atá sé sin déanta agaibh, brú ar an Submit agus ansin beidh a fhios agam. Seo mo panel nuair atá an Google Form déanta agat. Tiocfaidh sé suas agus ansin bíonn a fhios agam cé mhéid díobh atá tar éis an obair a dhéanamh. So, bíonn fhios agam láithreach nuair atá sé déanta. So, just bí cinnte go bhfuil sibh ag líonadh isteach na foirmeacha ar gach leathanach in am.

Cé a dtugann cuairt ort sa theach? Bhuel, níl éinne ann sa lá atá inniu ann, ach will you just úsáid do shamhlaíocht leis sin? I'm ag cur isteach do bhíse leat. Yeah, nó níl éinne ag teacht chuig bhur dtithe seachas na Gardaí, is dóigh, má tá sibh amach as an teach. Ach, leis sin ráite, wer besucht dich zu Hause ar ghnáth lá?

am Samstag oder am Sonntag agus arís beidh oraibh cúpla bréige beidh oraibh cúpla bréige a insint maidir leis sin toisc nach bhfuil cead agaibh bualadh le bhur gcairde i lár na huaire so úsáidigí bhur samhlaíochta. Und danach, an píosa deireanach, Ich habe im August Geburtstag.

party, an chóisir. So look, tá an litir sin déanta againn i ndáiríre sa rang cheana féin. So féachaigí siar sna nótaí atá agaibh. Tá an leagan a scríobh mé ar an gclár bán ar fáil daoibh chun tacaíocht a thabhairt daoibh maidir leis seo. So cuirigí bhur blas agus bhur taithí air seo. Agus ansin nuair atá sibh réidh, isteach libh chuig an Microsoft Form. Bí cinnte gach rud a chlóbhualadh isteach ansin, leis na ceannlitreacha ar an ainmfhocal, le bhur dtoil, agus ansin seolfaidh mé an ceartúchán chugaibh chomh tapaidh agus is féidir. So sin an ceacht d'inniu, also auf Wiedersehen und bis Dienstag!